ko foro la wa aw tɔw dun olu taara o olu taara wa awɔ u taara sunjɛ dun ayi ba ko k'an ka bila u ɲɛ k'ale sunjɛ bɛ taa aw fa yɛrɛ ka nin ne ma fosi de faamuya nin na eh? eh ka dɔ den bila ka taa kungo kɔnɔ ka dɔ ta t'i kɛrɛfɛ o kɔni ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye sa ne tɛ ka foyi de faamuya fa ka ko la ee ma ne yɛrɛ minɛ ka bɔ a jateminɛ ko in na ne fana ma foyi de faamu a la e hali kunu an k'an to baara la foro kɔnɔ zɛrɛku minɛ tun tɛ yen ko sunjɛ ka taa zɛrɛku minɛ ba ko fiyewu e dɔ bɛ se ka t'i da dɔ ka taa baara kɛ na di dɔ ma o k'o dun o kɔni tɛ ɲɛ o ee sisan kɛ ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ aw ye kuma jumɛn ne ko an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka sunjɛ n'a fa yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na wa i ka kuma in nin ye tiɲɛ ye yɔrɔ an bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ o ko in na o bɛ diya n ye dɛ golo o kɛcogo ɲuman b'an kɔnɔ ayiwa an bɛna foro la sira b'aw bolo an bɛna fɔlɔ awɔ ka segin n'aw ɲuman ye

kɛlɛ ani ɲɔgɔn bugɔ ani bɛnsɛnkɔniya kama sinaya dabɔra ɲɔgɔn jigitugu ani ka du jɔ nka an cɛ bɛ ka ko dɔ kɛ ne m'o faamu kabini i furula ka don ne kan yan mɔgɔ ma n'a fɔ an ma k'a y'a dabila o siratigɛ la bɛnbɛn bɛɛ dɔ de bɛ ka kɛ n'an ma wuli k'an jɔ foyi de man ɲi an cɛ bɛ ka ko min kɛ nin a bɛ ka denmisɛnnin dɔ fisaya ni dɔ ye ale bɛ denmisɛnnin tɔw bila ka taa foro la waati bɛɛ la i bɛ sunjɛ dalen y'a kɔrɔ denmansa man ka den dɔ fisaya ni dɔ ye den dun bɛɛ ye kelen ye ɛɛ sira ne ye nin jate minɛ a mɛnna o nka komi maa ɲɛmaa de tɔn filɛ ne tun bɛ ka e kɔnɔ fɔlɔ i komi nin bɔra e yɛrɛ da an de denw ye cɛmanninw ye an ka ɲi ka kuma n'u ye u ka fɛɛrɛ tigɛ ne kɔni hakilina la an k'a f'u ɲɛna n'u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ u k'o fɛɛrɛ tigɛ walasa ka sunjɛ n'u fa kɔ don jɔ n'i y'o yɛrɛ de f'u ye n'an m'o kɛ walayi an bɛ kɛ sunjɛ ka jɔn ye yan sabu ka d'a kan fa in bɛna a ka gundo bɛɛ de di sunjɛ ma a ka dɔnniya n'a ka fɛn o fɛn a bɛna a bɛɛ di sunjɛ ma n'o dun kɛra sunjɛ b'an bɛɛ mara yan o ye diyagoya de ye kɛ a mago bɛ min na n'a y'o sɔrɔ an bɛ se ka mun bɔ a ta la bilen o kɔni tɛna kɛ o ne tɛna sɔn ka kɛ abada an ka taga baw la bi fɔlɔ ale hakili la ko ne ka kɔrɔ n'aw ye yan n kɔrɔ anw de ye kɔnɔkoli kelen ye n kɔrɔ an kana o kɛ fɔlɔ dɛ an kan ka sunjɛ nɛgɛ de k'a gɛrɛ an na walasa an k'a dɔn ba bɛ ka min fɔ a ye i ka nin kuma ye tiɲɛ ye an k'a kɛ ten ayiwa an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka taa sunɔgɔ an ka te nin furunɛ ninnu ladon so sa Ne to ka minɛnw dalajɛ ne bɛna tila ka ladon sisan e bɛ ga la halisa to ma mɔ ayi a ma mɔ sɔɔni dɔrɔn a bɛ mɔ e sunɔgɔ aw bɛ ne dusu kasi sa han kabini galaden sɔgɔma i bɛ nin tobilinin in da la ne ko ni aw taara cɛlasigi la nin na o aw b'o ɲɛfɔ cogo di dɛ ma tasuma dun tɛ ka sɔn sa ni tasuma tɛ sɔn i tɛ fɛɛrɛ kɛ tasuma ka sɔn n'i tilala nin na i ka bɔ gabugu la joona f'o ma fisa tɛ ɔ ka tile bɛɛ kɛ gabugu la tilelafana nin kelen nin man ɲi dɛ n'i fa nana sisan i b'a dɔn nin tɛna diya a ye min tɛ la san nɔ a lateliya dɛ lɔgɔ don a la lɔgɔ ko tɛ na lɔgɔ tɛ n falen tɛntɛn i m'a dɔn nin lɔgɔ yɛrɛ dɔgɔyara han To in ka fasa bi ka ɲɛ dɛ an cɛ an cɛ ma n bɛ sun ta so a ta na i k'i lateliya dɛ kɔrɔ o tuma halisa tilela ma mɔ dɛ ɛ na kɔni mɔda o mɛ to de senna sumayara dɔɔnin a mɛ tasuma bɛ ga la sisan a bɛ sabali sa mɔgɔ kelen de bɛ t'i biri foro la ka tila ka bɔ foro la ka na so ko to ma mɔ a mun e ni ja a bɛ mun de la so kɔnɔ sa o ye k'o fɔ ne sa a bɛ mun de la so kɔnɔ yan i ma se ka den cɛman wolo musomannin dama dama o a faralen ɲɔgɔn kan a bɛ dɛsɛ ka to dama tobi ka di yan. tobiliko tɛ ko tobiliko tɛ nin na dɛ. cɛman ko ni tobili ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ a b'a la o bɛ ko la cogo jumɛn han kɔkɛ i b'i ka to mɔbaliya kuma de la wa e bɛ den cɛman ko a bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen ye han ne ne ne e ko jumɛn kɔkɛ segin ka kuma kan ko mun a bɛɛ ye kelen ye mun n'i bɛ denmuso wolo de la ne fɛ yan ne y'o de f'i ye aa n'i ye denmuso kɔnɔ kɔni da muso bɛ denmuso wolo ka d'i ma kɔkɛ denkɛ kɛ ni cɛ fɛnɛ b'a fɛ k'a sɔrɔ i b'i banban de ɔ ɔ ɔ ee ee a jɔlen na i b'a n'a ɲɛ b'a ko jakuma minɛnen jara kɔkɛ i ma se ka baara min kɛ kɛ n k'ala t'o labila i ye fu la koyi i b'i banban de cɛman sɔrɔ man di dɛ wa cɛman sɔrɔ cɛ tɛ cɛ bɛɛ ye ne b'o f'i ɲɛna e tɛ yan ne bɛna e ta in ɲɛ sɔrɔ ee ɲɛ t'i na koyi n'i ye musoman di ne ma kɛ ne b'o wolo i ye piyan n'i ye cɛman fɛnɛ di yan don min n b'o fɛnɛ wolo i ye e tɛ cɛman kɔnɔ da e ko ko ka cɛman wolo k'i ye jɔn de b'o wolo ne ye dangaden de ye a i tɛ maloya nin fɔli la yɛrɛ ne ye nin mɛn cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ la u bɛɛ y'u yɛrɛ siri de k'u gulon muso kunda de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la ɛɛ siriba lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔya kun ye ɲamajɔ de ye siga t'o la ko si tɛ ku si la si ka kɔrɔ si nka si tɛ ku si la kɔrɔya la ni ne bɔra e de bɛ yen siga t'o la n y'a laɲini k'an dɔgɔninw wele ka sigi an ka kuma ala ye anw da k'anw bɛɛ kɛ fa kelen denw de ye tiɲɛ na an tɛ ba la nka n'i donna an ka du kɔnɔ bi bi na i b'a dɔn k'a fɔ ko ayi ko nin ye muso kelen denw de ye nka an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an tɛ ba la nka o ma foyi tiɲɛ nka an fa donnen bɛ min na n'an ma wuli k'an jɔ a man ɲi dɛ anw ye dukɔnɔdenw ye anw ye anw ye denw ye anw bɛnnen e b'a fɔ cogo di k'e bɛ dɔ ta k'o bɔ anw cɛma cogo di tɛ bɛn ba kɛlen don ka sunjɛ kɛ sanubɛrɛnin de ye siga t'o la ale dun ma fisa ni an tɔw ye an b'a kɛ k'a di ɲɔgɔn ma de ko jankɔnna de ka ɲi n'an bɛɛ an bɛ baara ma jɔni bɛ jɔni balo tiɲɛ yɛrɛ la jɔni bɛ baara kɛ k'a di jɔni ma masi e an bɛ taa baara kɛ sunjɛ b'i da yiri kɔrɔ k'a fɔ k'ale tɛ baara kɛ ba fana b'i muɲu o kan o bɛ ɲa a tɛ ɲɛ ɛɛ n bɛ kelen fɔ aw ye f'an ka fɛɛrɛ kɛlɛ fɛɛrɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka sunjɛ ni ba kɔ don ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn a bɛ manamanakan fɔ dɛ a bɛ ba kɛrɛfɛ de ɛɛ o ye tiɲɛ ye nka ne yɛrɛ tun bɛ i dalaka la komi kɔrɔkɛ tun ye ɲamajɔ ye n'o tɛ ne yɛrɛ tun bɛna kuma fɔ aw ye n'o tɛ hali o don ko ɛ ne taara ko n bɛ konnɛgɛ minɛ ba la k'u ka ɲɔ dɔ bɔ ba y'i ban kolokoto k'a t'a di fo ne taara sunjɛ yɛrɛ nɛgɛn nɛgɛn o ka na kile minɛ ba bolo

Ah, cɛ n'a fɔra k'aw de y'an kɔrɔ ye eh, ne ko aw dun jɛlen bɛ mun ma yan kan eh, ayi foyi foyi foyi a t'a ɲɛfɔ ayi komi an bɔra foro la mm. eh, an nana sigi dɔrɔn k'a kɛ baro ye n'o tɛ foyi tɛ yen baasi tɛ maa ne nana sama si la koyi jiriba n'an sigira maa tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka du kɔnɔ ko koyi min ye cɛ ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye koyi manamanakan tɛ dɛ seriba bɛ se ka taa ɲɔ bɔ cogo ka t'o feere ka ka kɔngɔ to an ka du kɔnɔ cogo di kɔrɔ o tɛ ɲɛ an k'o cɛ fɔ ɲɔgɔn fara tɛ ɲɛ dɛ n'a fɔra ko aw de y'an kɔrɔw ye k'an wele ka na lasigi a yɛrɛ de kuma kuma min tɛ ban o fana tɛ ko ye dɛ yanni an k'an sigi k'a kɛ kuma caman ye a ye ɲɔgɔn wele kun min na an k'o fɔ Kuma kun tɛ dɔwɛrɛ koyi an sun cɛ bɛ se ka la g ɲɔgɔn cogo min an ka nɛgɛ ka g yɛrɛ la k'a ɲini an b'an dugu ka ɲininka k'a jira la ka bɔ anw ka kɔrɔ ka denmisɛn jira la ba bɛ ka min fa dɛ fan ka dɔn fan ko don fɔlɔ n'i y'a ɲini a ba a taa tilen k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ yasa k'ale ba kɔ don ɲɔgɔn na e yɛrɛ b'a dɔn n'an y'a ɲininka cogo a tɛna fɛn fɔ an ye

ɲɛnɛmaya la i ka n'i cɛsiri kosɛbɛ i ba tun ye mɔgɔ sɛbɛba ye wa mɔgɔ cɛsirilen tun don fana ni kɔnɔfɔɲɔgɔn tun bɛ ne la i ba de don ni gindofɔɲɔgɔn tun bɛ ne la i ba de don o la a ka kan e k'i cɛsiri i k'i masa tɔ dɔn i masa ye i k'i kɔrɔ dɔn i kɔrɔ ye wa saya de ne n'i ba fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tun tɛ ne ɲɛ tɛ fɛn foyi la dugu ni sanfɛ min tun bɛ ne n'a cɛ fara nka ni bɛɛ ni masa ye min kɛ o bɛ wasa bɔ i k'i hakili to i balimaw la i k'i kɔrɔ dɔn i kɔrɔ ye i k'i dɔgɔninw laɲini i k'u faamuya an tɛ an b'a ni ce nba sujɛ naamu zango k'i labɛn ka taa foro la a ye taa a b'aw sɔrɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ i b'i bangebaaw bonya so kɔnɔ yan cogo min a ka kan i ka kɛnɛma taw fana bonya ten n'i ye barika sɔrɔ fan dɔ fɛ yɔrɔ wɛrɛ o b'a dafa wa i k'i baw bɛɛ lajɛlen minɛ i b'a fɔ i yɛrɛ woloba i k'i hakili to i balima la kosɛbɛ n'o kɛra i bɛ lafiyaba de sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na baasi t'a la ba n y'i ka kɔrɔfɔ bɛɛ faamu e sago ye fɛn o fɛn ye ne b'o ɲini k'o k'i ye ne tɛna ko kɛ abada min bɛ kɛ sababu ye k'e ka mara jasi ne tɛna ko kɛ min bɛ kɛ sababu ye k'e malo wa ne tɛna ko fosi kɛ min bɛ kɛ sababu ye k'i ba f'i ye n'ala sɔnna i y'a fɔ cogo o cogo ne ka laɲini bɛɛ bɛ taa nin sira kan aa i ye kɔrɔfɔ in fɔ cogo min n'i y'i hakili to i yɛrɛ la ten i n'i ba ɲɛnafin bɔ ne na baasi tɛ n bɛna foro la ka awɔ i b'i teliya u kana perese

n'i tɛ cɛ selen ye a ka gɛlɛn i k'u matarafa kosɛbɛ i b'a fɛ ka mun de fɔ sabula a bɛ cɛya kumaw de fɔ ba bɛ minnu fɔ ne ɲɛna u ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a fɔra aw kelen kelenna fɛn fɛn ɲɛna aa ne ma d'a la n'aw bɛ se k'a matarafa sunjɛ o tuma na e ye cɛ ye ka tɛmɛ anw kan ayi ne m'a fɔ aw ye ko ne yɛrɛ bɛ se k'a matarafa o ee ba bɛ kuma minnu fɔ ne ɲɛna a bɛ to ka ne wele ka ne lasigi k'a fɔ n ye sunjɛ i hakili to i kɔrɔw la i k'i kɔrɔw bonya i k'i kɔrɔw dɔn i kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i k'i hakili to i fa fila ni ba filaw na i k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ba bɛ to ka nin kuma ninnu de fɔ ne ɲɛna fɛn minnu bɛ se ka hɔrɔn ka hɔrɔnya ko ka bɔ a la yɔrɔnin kelen a ka ladilikan ninnu a bɛɛ ye ninnu de ye ɛɛ wa ne yɛrɛ bolo n k'a bɛna kɔmɔko kuma f'i ye walima fɛn wɛrɛ ni ninnu kɔni don wa ɛɛ an da b'o kalama nin bɛɛ ye cɛya dɔ ye nin bɛ cɛya nafa di zankɛ nin sunjɛ ka kuma cɛnin de n'o tɛ ba bɛ se ka nin fɔ an bɛɛ ye o ni ko ni kuma ni ko tɛ kuma ye k'a fɔ k'i bɛ dɔ ko i bɛ nin dogo dɔrɔn k'a fɔ dɔ kɔni ye sa o nka an bɛɛ dama ka kan o tɛ bɔ a ko la yiriba o tɛ bɔ a ko la an bɛɛ de kelen ye a y'a fɔ sunjata ye o a y'a fɔ an ye o u bɛɛ ye kelen seriba o tɛ o don an bɛɛ de kelen ye an bɛɛ ye kelen ye sunjata an ka taa an ka taa so

ne tun b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye nka yan'o cɛ bari e ka kuma foyi tɛ laban ni kɛlɛ tɛ n b'i deli ala yɛrɛ de kama kana nin kɛ kɛlɛ ee kɔkɛ kɛ ne tɛ kɛlɛ baga i ma koyi e de ye ko taa i bɛ bɔ ni du kɔnɔ ni kɛlɛ jalan ye ka n'o bin an dala yan ɔ n'i nana ni kɛlɛ ye cogoya min na ne fana b'a minɛ o cogo de la o cɛ an k'o to yen ee minkɔrɔ kɛ minkɔrɔ minkɔrɔ ka muso fɔlɔ min fatura hmm? a ka muso fɔlɔ min fatura kɛ hmm, n b'a dɔn kɛ ɲinɛba ɔhɔ u ka denkɛ fɔlɔ min bɛ yen jaa minkɔrɔ bɛ k'o ta k'o kɛ sanu berin de a ka du kɔnɔ o tɛ foyi kelen kɛ du kɔnɔ o kɔni kɛmɛ sababu ye fa bɛ ne ka bɛnbaliya se muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bari muso ninnu ta kɛmɛ keleyaba de o ko la kɔkɛ dugu fana e tɛ dugu fana ye wa cakulo cakulo dugu ɲɛfɛ tɛ taa foro la ni kan dɔ t'i da i t'i don anw kan yan ni kan dɔ t'i da ne ko kɔkɛ o a fɔ e ta na to yen na o don ko e nana i fɛrɛfɛrɛ anw dala yan ko dumuni ma mɔ dɛ a ɲagaminen don dɛ i taara foro la o don ko i ma se ka foyi nafa ma kɛ k'e to dugu kɔnɔ dugu fanaya la e tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye o ee koro dɛ a ni su ani fa tɛ juru sara kelen tɛ dɛ a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen ye kɔkɛ ne bɛ min f'i ɲɛna n'i m'i ju kɛ cɛ ju ye kɔkɛ n'i m'i ju kɛ cɛ ju ye kɔkɛ walahi dugu in maa bɛɛ bɛ tigɛ i la yan kelen kelen eh e bɛ ka baga ɛ dɛ kɔkɛ ni ne m'a f'i ye maa si tɛ se k'a f'i ye dugu in kɔnɔ yan koyi i bɛ ka koro ne ɛɛ kɔkɛ sa kɛlɛ ko tɛ sa e bɛ ka baga o min ma kɛ han o den bɛɛ ye cɛman de ye fa bɛ dɔ k'a diyanyeden ye k'o sigi a kɛrɛfɛ e ni jɔn bɛ taa foro la jɔn min ye nagakɔrɔ yan k'e b'o lasigi kɔrɔ n'o don bɛɛ cɛ ye e bɛ fɛ k'a fɔ k'o da bɛ jɔn na o da de bɛ e la o o da bɛ ne la o da bɛ e la kɛ ɔ i jɔ ne bɛ fɛ ka min ɲɛf'i ye kɛ e ka ne bila dɔrɔn ka t'o fɛ yen san kelen n'a da bɛ ne la ubiyɛn n'a da bɛ e la kɛ ko kɛ fɛn min i b'o dɔn e ka t'o fɛ yen o nka e tɛ o fɛn min nana n ka kuma lakele ye dɛ ne de don ayi fɔ yɔrɔ t'a la bilen o Ɛ n'i taara yuguba dugu kɔnɔ ni cɛman t'i bolo k'a ɲɛfɔ i ye i nin ma don i musonin na k'a ɲɛfɔ i ye sa dɛ a bɛ ten de fugusa fugusa n'i y'a taatɔ yɛrɛ ye ko dusukasi don n'i y'ale na wa a na ka na ka taa yɔrɔ min fokotɔ fokotɔ o kɔrɔ ko dugu dugu fana dugu nafigikan dɔ b'a da kɔnɔ an tɔgɔ min da ko muso yɛrɛ sara mun b'a tɔgɔ si da i b'a fɔ k'i bɛ cɛyako mago dɔ la du kɔnɔ yan e dɔn ne bɛ sutura biri e kan e ka tile bɛ i b'a fɔ k'i ka su e ni muso y' sutura a taa yɛrɛ sutura kɔnɔ dugu kɔnɔ ykoya ni ne tun ma n jija musoman fɛn fɛn bɛ ne bolo ne tun tɛna nin si sɔrɔ

olu bɛ mankanba de l'u ka so kulubali musonincinin a bɛ ka kɔrɔbalen in nɛni cogo min na a bɛ k'a nɛni a bɛ k'a buruja cogo cogo a bɛ k'a buruja ko mun kɛra ee dɔwɛrɛ tɛ koyi ko cɛ ale cɛ bɛ ka kɔrɔbalen in fisaya n'ale ye o kɛlɛ bɛɛ de filɛ nin ye ɛɛ ni cɛ y'o kɛ cɛ ma tilenna kɛ wa a ma laadiriya kɛ fɛnɛ o la ne kɔni ne donn'u fɛ yen k'a f'u ye k'u ka sabali u kɔni bɛ mankan caman na hali u tɛ ka ne yɛrɛ jate musonin fitinin sɔɔni yɛrɛ u bɛ ɲini ka ne bugɔ n ko keleya bɛ maa bila ko bɛɛ la i sera k'u lafara kɔni awɔ ne y'u lafara n y'u lafara wa u ye n faamu i ye ɲumanya k'o ye nka suncɛ naamu e b'a dɔn fɛn min ka jugu hɔrɔn ma ayi o ye kunnadali de ye ani k'a gindo bɔrɔtɔ nin fɛn fila hɔrɔn bɛ sɔn k'a yɛrɛ faga nin fila kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen na i ye fɛn min kɛ o ɲɛna barisa i sera k'u lafara nka e kun kan ka nin gindo in mara i yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ tɔnkɔnɔ kilisi barisa kɛlɛ in kɛra u ka du kɔnɔ de maa si ma bɔ a kalama ni e tɛ e tun kan k'o da i ni dali masa cɛ ka d'a kan gindo de don o bɛ sutura de kofɔ i b'i hakili to o la kosɛbɛ o ye tiɲɛba diɲɛ don o don tulo bɛ taa kalanso janko maa ni masa ni ɲɔgɔn cɛ ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn a la yɛrɛ nka nin bɛ dɔ fana fara ne ka dɔnniya kan n bɛna to dun ka na o ka kɛ malite nse sunjɛ ko di baasi t'i la baasi tɛ yen ee kɔkɛ ne ye ko dɔ jate minɛ denmisɛnnin tɔw bɛ taa foro la nka waati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ sunjɛ sigilen bɛ e kɛrɛfɛ o kɔni o tɛ ko ɲuman ye dɛ n'an tora nin na denmisɛnnin tɔw bɛn'u ɲɛ ta sunjɛ fɛ ni ka u ban forolataa ma o tɛ tiɲɛ ye fo ni e y'o jigin u kɔnɔ n'o tɛ sunjɛ bɛ taa foro la wa denmisɛnw fana bɛ taa foro la o y'e hakilina ye n'o tɛ o tɛ ne denw hakilina ye sira e de ye kɔrɔ ye wa kami b'a ɲɛmaa de tɔn filɛ i kana na ko jigin denmisɛnw kun na min bɛ kɛ sabu ye ni k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne kɔni tɛna u fara o ne yɛrɛ nakun t'o ye koyi ne nakun ye ɲɔko de i t'o fɔ a man fisa ni nin ye wa an ka taa n bɛ taa ko nɛgɛ ta ka na